a bɛɛ lajɛlen ni ce salatigi ni bɔlɔnka ani jonkaw nin bɛ kɛ mɔgɔ caman ɲɛna kuma kuraw ye nka ninnu tun ye mabonyali tɔgɔw de ye an fɛ an bɛnbaw de y'a fɔ an ɲɛna ko so dɔn yiri dɔn ko yɛrɛ dɔn de ɲɔgɔn tɛ a ka ɲi tuma bɛɛ an ka hakili jigin kɔrɔlen na kow sigira sen min kan u sinfonyara k'u bila bolo min kan an k'a ta a dakɔrɔ ka d'a kan mɔgɔya ye waati kunkurunin ko de ye nka adamadenya tuma ka jan dɛ bi ma diɲɛ dan diɲɛ tɛna ban bi a tɛ ban sini o kuma nin kura ye mun ye n'i ye jateminɛ kɛ diinɛ minnu b'an bolo n'olu bɔra sanfɛ o bɛɛ lajɛlen y'a fɔ an ɲɛnɛ k'a fɔ ko adamaden tun ka yanni ala ka adamaden dan a tun ye fɛn tɔw dan ka ban nka danfarabɔ belebele jumɛn donna mɔgɔ ni fɛn tɔw cɛ n'i ye kuranɛ ta ka bibulu ta ka jigin kitabu bɛɛ ta i bɛ min ye o kɔnɔ o de ye k'a fɔ ala kɛlen kɔ ka adama dan a ko adama ma de ko fɛn minnu filɛ nin ye a ye hakɛ to yanni a ka se o ma a ko mɛlɛkɛw ma fɔlɔ ko fɛn minnu dannen filɛ a y'olu tɔgɔ fɔ n ɲɛnɛ mɛlɛkɛw ko ko an tɛ se ka fɛn tɔgɔ fɔ i ma min dɔnniya d'an ma o la an tɛ fɛn ninnu tɔgɔ dɔn sisan o y'a sɔrɔ mɛlɛkɛw ye Adama dannen jɔlen ye ni ma don a la fɔlɔ u ko a Ala b'a fɛ ka fɛn danfɛn dɔ dan min bɛna jeli bɔn ka tiɲɛli kɛ an b'a dɔn nin bɛna jeli bɔn ka tiɲɛli kɛ aa nka olu b'a dɔn Ala ka dɔnta de ka bon u ta ye Ala de bɛ dɔnniya yɛrɛ di olu ma n'i ye Ala ye ka nin dan a b'a dan na kun de kama o kosɔn a fɔlen k'u ka fɛn bɛɛ tɔgɔ fɔ u k'u tɛ se ka fɛn bɛɛ tɔgɔ fɔ ka d'a kan ala ma o dɔnniya d'u ma ala nan'a fɔ o tuma de la adama dalen kɔ ko adama fɛn ninnu tɔgɔ f'u ɲɛna o yɔrɔ de la adama ye fɛnw tɔgɔ fɔ o kosɔn an bɛ an ɲɛ bɛ fɛn fɛn na nin nin si tɔgɔ tɛ mɛlɛkɛw kɔnɔ mɛlɛkɛ t'a fɔ ko yiri mɛlɛkɛ t'a fɔ ko dugukolo mɛlɛkɛ t'a fɔ ko sankolo mɛlɛkɛ yɛrɛ tɛ kan fɔ kan tɛ mɛlɛkɛ la o de la i tɛ mɛlɛkɛ kan mɛn o tuma kan bɛ fɛn jumɛn na adamaden adamaden kɛli kantigi ye kun de b'a la n'i y'a ye an sigilen don kɛnɛ nin kan yan kɛnɛ nin dilen don kumakɛlaw de ma anw tɛ kumakɛla ye kumakɛlabaw k'olu ka ɲagaɲaga festival des grands orateurs ɛ ni kumakɛlabaw ka ɲagaɲaga don anw tɛ se k'an da don o kuma la n'an ma foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase ɛ nin sigikafɔ nin a sinfonyabagaw ma mɔgɔ minnu y'a organise ka d'a kan olu de ye koba ye ka koba natɔla ye k'a fɔ ko nin k'an ka sinfonya walasa kumaɲɔgɔnya ka tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ sirilen don kuma de la o kɔfɛ anw bɛ jamana min kɔnɔ o ye jamana belebele ye mɔgɔ kana fili bɔyɔrɔ ma n'o tɛ i taayɔrɔ b'i kɔnɔlafili denmisɛnninw bɛɛ bɔra sisan ka na kuma n'i ye u dalakanw jateminɛ min ka d'u ye o bɔlen don ɲɔgɔn ma nka min man d'u ye a caman y'a ta kunfɔlɔ kɛ ko kalon de man d'u ye ee kalon kalon ye koba ye dɛ adamadenya la n'an ma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an tɛ bɛn fiyewu fiyewu o la an tɛ se ka bɛn kuma sigi ka kuma bɛn kan fo an k'a daminɛ ni tiɲɛ fɔli ye tiɲɛ dun ye mun ye aha an k'an ka tiɲɛ dɔn tiɲɛ ye fɛn kɔlɔsilenw de ye ka fɛn dɔ ye k'a fɔ ko nin bɛ ɲa min ma maninkaw ka fɔli la ko nin bɛ ɲa min ma nin bɛ ɲa min ma a bɛ to o ɲa de ma o de kosɔn a fɔra ko toɲa nin bɛ to a ɲa de ma a tɛ yɛlɛma o la i ye tiɲɛ fɔ yan i taara tiɲɛ fɔ ameriki i ye tiɲɛ fɔ faransi i ye tiɲɛ fɔ afrique du sud tiɲɛ bɛɛ ye tiɲɛ de ye tiɲɛ man ka yɛlɛma hakili de bɛ tiɲɛ ye ala yɛrɛ de ye tiɲɛ ye o kosɔn an k'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an k'an ka kuma ɲɔgɔn ye nka yanni an ka nin kuma fɔ k'an ka bɛn k'an ka tiɲɛ fɔ an k'a dɔn fɔlɔ an bɛnbaw ye mun bila an ye ka d'a kan adamadenw bɛ ɲɔgɔn dan ko damadɔ de la bɛɛ lajɛlen b'o kalama yan dɔw nan'a sɔrɔ u fa ye wariba bil'u ɲɛ dɔw y'a sɔrɔ u fa ye duba bil'u ɲɛ dɔw y'a sɔrɔ u fa ye fɛn bɛɛ bil'u ɲɛ ɛ o ni mɔgɔ min fa ma fɛn bil'a ɲɛ a ba ma fɛn bil'a ɲɛ olu wuli cogo ye kelen ye wa o bɛ cogo min na mɔgɔ kelen kunda jamana fana kunda o ko bɛ o cogo de la an bɛnbaw ye mun de bila an ɲɛ k'o tɔgɔ da ko mali ni anw bɛɛ lajɛlen b'an waso n'o ye n'an bɛɛ bɛ bonya sɔrɔ n'o tɔgɔ ye bi n'i ye jateminɛ kɛ jamana dɔw bɛ yen olu bɛ se ka ko kɛ jamana dɔw bɛ yen olu tɛ se ka ko kɛ dɔw b'u yɛrɛ sɔrɔcogo kalama dɔw t'u sɔrɔcogo kalama anw kan k'an yɛrɛ sɔrɔcogo fɔ don o don denmisɛn wulitɔlaw k'a dɔn mali ye mun ye an ye mun de ta tiɲɛ la an kan k'a kɔlɔsi cogo di walasa a ka kisi balawu ma ani fitinɛ o sira fɛ kumaden mali kumaden de ye mun ye kumaden mali ye mun ye mɔgɔ caman b'a fɔ ko mali mali a b'olu ɲɛna ko jila mali de ko don ɛɛ mali tɛ se ka kɛ jila mali ye dɛ ko an bɛnbakɛla olu de y'a fɔ an ɲɛna kɔlɔsili kɔfɛ k'a fɔ ko ci min mali min bɛ ji la ko o cɛ fila tɛ bɛn danga kelen na ni mali cɛ fila tɛ bɛn danga kelen na munna anw b'an ka mali tɔgɔ da o la k'a sɔrɔ cɛ caman b'a kɔnɔ dɛ o la o ye bɛnbaliya taamasere de ye n'a y'a sɔrɔ o de tun ye tiɲɛ ye anw ka mali tɔgɔ tɛ ko jila mali kunfinya kuma de y'o ye ani a dɔnbaliya an kan ka ɲɔgɔn ɲininka munna mali tɔgɔ dara ko mali f'an ka o kumaden kɔrɔ dɔn walasa an ka se ka bɛn ka d'a kan mɔgɔ bɛ sama fɛn de nɔfɛ fɛn min ka ɲi a tɔnɔ ka ca fɛn min man ɲi n'a bɛ na ni fitinɛ ye mɔgɔ tɛ sama o nɔfɛ ni mali ye bɛnbaliya ye jɔn bɛ sama a nɔfɛ o la mali ye kumaden de ye kumaden min sun bɔra kan fila la a kan fɔlɔ o ye marakakan ye marakaw de b'a fɔ masakɛ ma ko magan marakaw ka magan magan tun sigilen bɛ jamana min kunna o de tun tɔgɔ ko ŋana ŋana ale ye kumaden de ye an bɛɛ lajɛlen bɛ min fɔ nka ŋana kura ye mun ye mɔgɔ min ye ŋana ye mɔgɔ bɛ se ka kɛ ŋana ye cogo di i bɛ kɛ ŋana ye ko damadɔw de dɔnni na a k'a sɔrɔ dɔnniya kɔrɔ min bɛ e ka mirindi kɔnɔ mirindi de ye peuple ye o dɔnniya ninnu bɛɛ lajɛlen b'e la a k'a sɔrɔ kuma ni kuma fɔcogo o dɔnniya b'i la a k'a sɔrɔ cɛya ni cɛfarinya musoya ni musofarinya o dɔnniyaw dafalen b'i la ni ninnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ i la i kɛra ŋana ye hali bi bi in na a bɛ fɔ mɔgɔ mɔgɔ ma ko karisa ye ŋana ye i b'a sɔrɔ a bɛ ko de dɔn i b'a sɔrɔ a bɛ se ko de la o de kosɔn an bɛnbaw tun ye kafo fɔlɔ min sigi kafo de ye état ye o kafo fɔlɔ in tun tɔgɔ de ko ŋana ŋana wala ŋanala ŋanala kɔrɔ de ye ko ŋanaw bara ŋanaw bara arabuw dɛsɛra o de sɛbɛncogo la ka sɔrɔ ka d'a kan ŋa t'olu ka kan na olu de y'a fɔ o ma ko gana o de y'a to an b'a fɔ ko gana kɔrɔlen gana kɔrɔlen n'o tɛ ŋana kɔrɔlen de don gana kɔrɔlen tɛ ŋanaw bara ŋanaw bara mɔgɔ jɔnw de tun bɛ sigi olu kunna mɔgɔ min tun bɛ sigi olu kunna a bɛ fɔ olu de ma ko faama faama de ye anperɛri ye faama tɔgɔ marakakan na o de ye maga ye maga o tun ye mɔgɔ sugu jumɛn ye maga de tun ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ bila ŋana kunna walasa ka ŋana la ko bɛɛ lajɛlen latagama dɔfɔ an b'a fɔ o de ma ko histoire n'i ma se fɛn fɛn tɔgɔ fɔcogo la i ka da la k'a fɔ k'o dɔnniyaba t'i la o de la minnu b'a fɔ dɔfɔ ma ko tariku aa n'e ma se ka histoire tɔgɔ fɔ fo e y'o ta mɔgɔ wɛrɛ de fɛ o tigi de b'i ka tariku f'i ye sa o tariku ye arabukan ye anw ta t'o ye a bɛ fɔ de ko dɔfɔ fɛn min bɛ dɔfɔ fɛn min bɛ ɲɛfɔ fɛn min bɛ dɔfɔ o ye koba kɛlen tɛmɛnenw de ye olu de bɛ dɔfɔ o de kosɔn a tɔgɔ ko dɔfɔ o dɔfɔ ye mun ye dɔfɔ de ye histoire ye histoire o dun banbalen don mun de kan koba tɛmɛnlenw olu lamarali ɲɛ denmisɛnnin natɔw ɲɛ walasa u kana fili u bɔyɔrɔ ma u ka se k'u taayɔrɔ dɔn nin kuma nin bɛ mun de yira ɛɛ nin kuma nin b'a yira yan k'a fɔ ko ni mɔgɔ min y'i dɔn i dan a ka kɔrɔlen dɔnni na o tigi b'i dan a tagasira dɔnni na ka d'a kan e fa ye fili min kɛ a y'olu de lamara k'o fɔ e ɲɛnɛ walasa e ka kisi ale ka fili ɲɔgɔn ma a ye sira sɔrɔ ko minnu na a y'olu de fɔ e ɲɛna walasa i na senna teliya i ɲininko sɔrɔli la o bɛ cogo min na e fa y'a sɔrɔ a bɛnba la ten bɛnba ka fili kɔrɔ e fa y'olu matanga e fana kan k'i fa ta matanga k'o fara i bɛnba ta kan n'o ɲɛfɔra e ɲɛna k'o fara o bɛnba ta kan n'o ɲɛfɔra e ɲɛna k'o fara o bɛnba ta kan n'o ɲɛfɔra e ɲɛna o tuma mɔgɔ min bɛ kɔrɔlen dɔn ka janya o tigi de b'a taasira dɔn ka saniya o tigi de b'a taasira dɔn teliya la o tigi de bɛ s'a seyɔrɔ la ka ɲɛ ɛ n'an ma kɔrɔlen dɔn an tɛ se ka taa yɔrɔ la dɛ k'an pan k'an jɔ k'a kɛ an kelen kelen bɛɛ ɲɛna ko tubabuw de nana ko tubabuw taadon k'an tɔgɔ dara ko mali o t'a ɲɛ ye dɛ n'an y'o mali in ta an bɛ fili la dɛ mali in ye mali kɔrɔba de ye mali min tɔgɔ bɔra magan na n y'o magan min fɔ sisan o magan ninnu de tun bɛ ŋana kunna o magan ninnu olu de tɔgɔ fɔli cayara maninka dun dɔnnen don n'a ka bonya ladiyaɲɛ ye bonya ladiyaɲɛ o de y'a to u tun b'a fɔ magan ninnu ma ko magan magan nka bɛɛ lajɛlen b'a fɛ ka kɛ maganden ye walasa i na kɛ ɲɛmɔgɔ ye sini o tuma a fɔra magandenw de ma ko magandenw o tuma maganden de nana kɛ manden ye maganden de b'an bolo bi ko maganden nka mun de bɛ magandenya yɛrɛ la anw fɛ yan mantureya n'o bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko dignité danbe ani ɛɛ a tɔgɔ di ani ɛɛ ɛɛ ɛɛ ɛɛ a tɔgɔ di kotoɲɔgɔntala olu de ye manden sigi olu de tun ye ɲɛmɔgɔ jogo ye o ɲɛmɔgɔ jogo tun ye mun ye hali bi bi na n'i taara an ka burusi kɔnɔ dugu la i b'a sɔrɔ dutigi n'e kɛra kalontigɛla namaratɔ ye dudenw fɔlɔfɔlɔ de b'e bɔ yen ka mɔgɔ wɛrɛ sigi u ka du kunna min bɛ se ka tiɲɛ fɔ k'i tilen o la mɔgɔlankolon kun tɛ kɛ dutigi ye kuma tɛ kabilakuntigi ma n'e ma dutigiya sɔrɔ e ma kabilakuntigiya sɔrɔ e b'i miiri dugutigiya la wa mɔgɔlankolon son kalontigɛla o tun tɛ kɛ dugutigi ye o tun tɛ kɛ kabilatigi ye o tun tɛ kɛ dutigi ye o la nin ko ninnu bɛɛ sirilen kun don jogo de la o jogo de y'an kɛ manturew ye manture de ye dignité ye dignité bɛ mɔgɔ min na o de dalakan bɛ lamɛn dignité bɛ mɔgɔ min na o de bɛ mɔgɔw bilasira dignité bɛ mɔgɔ min na o de bɛ se ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ nin yɔrɔ in na an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnlen di an bɛnbaw ma minnu ye manden mirindi n'an b'a fɔ o ma peuple manden minnu ye olu sinfonya k'u organiser walasa bɛɛ lajɛlen k'i jɔyɔrɔ ta o yɔrɔ de la jɔyɔrɔ ta kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ k'a kun a kun fɔra dɔw ma k'olu ye ɲamakalaw ye a fɔra dɔw ma k'olu ye ɲama ye ɲama ni ɲamakala kumaden fila don ɲama kɔrɔ damadɔ b'a la nka an bɛ se k'a kɔrɔ min fɔ teliya la bɛɛ lajɛlen bɛ ɲama dɔn ɛɛ mɔgɔw bɛ ɲama min miiri o tɛ ɲama ye dɛ ka d'a kan bɛɛ lajɛlen b'a miiri sisan ko n'an ko ko ɲama k'o ye fɛn min bɛ fili an bɛɛ bɛ taa min fili k'o de ye ɲama ye o tuma mun na an bɛ ɲama dilan ka mɔgɔ tɔgɔ da ko ɲama an k'an miiri kumaw kɔrɔ la dɔɔnin dɛ o ɲama ko tɛ kuma dɔw bɛ yen kɔrɔɲɔgɔnw de don u fɔcogo ye kelen ye nka u kɔrɔw tɛ kelen ye a bɛ fɔ olu de ma ko synonyme kumaden kelen fɔcogo kelen kɔrɔ fila kɔrɔ caman ɲama jumɛn ko don n'i den wulila sisan n'a bagara sɛden ma k'a faga a bɛ fɔ ko ɲama b'a la dɛ n'i ye nin faga ɲama b'i minɛ ɲama t'a to i la hakɛ de ko don o tuma ɲama ɛɛ jɔnw de tun ye ɲamakalaw ye ɲama dara u la kun jumɛn na an kan ka nin dɔn dɛ ɲama minnu b'an bolo an b'a dɔn ko ɲama bɛ ko bɛɛ lajɛlen na sɛden ka ɲama bɛ yen ɲama bɛ mɔgɔya la ɲama bɛ kuma la ɲama bɛ ko bɛɛ lajɛlen na hali yiri ɲama b'a la n'i bagara a ma k'a tigɛ a ɲama b'i minɛ o la an ka kow ɲama bɔ a la dɛ k'a di dɔ ma ka ɲama fɛn kala ye mun ye n'i y'a fɔ sisan ko ne de ye karisa kala ye o kɔrɔ ko ne de bɛ se karisa la ni ne ye nin kala ye ne de bɛ se nin na a kɔrɔ de y'o ye o tuma ɲama kala ye mun ye an ye fɛnw bɛɛ lajɛlen tanama yɔrɔ bɔ a la ka hakɛ bɔ a la k'a di mɔgɔ min ma o ka se k'a latilen ka sɔrɔ hakɛ b'a minɛ o de kosɔn kuma tara k'a kalifa kumatigiw la k'a fɔ olu ma ko ɲamakalaw ɲamakala olu ye mɔgɔ jumɛnw ye ɲamakala dan tɛ kumakɛla ye ɲamakala jeli o de y'a la kumakɛla ye n'o tɛ ɲamakala tɔw bɛ yen nɛgɛ ɲama bɔra a la k'a di min ma

jabate ɲamakala kuraw tun bɛ sɔrɔ an yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko jabate yɛrɛ tun tɛ ɲamakala ye jabate tun ye tarawele de ye o de yɛlɛmana ka kɛ ɲamakala ye nka a donna a la cogo min na mɔgɔ fana bɛ bɔ ɲamakalaya la fana o cogo la ka kɛ fɛn wɛrɛ ye an bɛnbaw de y'a sinfonya a ko bɛ an yɛrɛ de bolo an yɛrɛ de bɛ se ka mɔgɔ don an yɛrɛ de bɛ se ka mɔgɔ bɔ an de bɛ kuma di mɔgɔ ma an de bɛ kuma minɛ mɔgɔ la an de b'an yɛrɛ eh, lakɔgɔ lakɔgɔli de ye formation ye an de b'an yɛrɛ lakɔgɔ an de b'an yɛrɛ lakɔgɔ bɔ o kɔrɔ ye ka an yɛrɛ formation min tun b'an na k'o tiɲɛ an yɛrɛ bolo nin kuma bɛɛ fɔkun ye mun ye kɔrɔlen dɔnni n'an ye kɔrɔlen dɔn ka kow sigi u minɛnw kɔrɔ kow bɛ tilen an bolo e ɲɛ t'a la wa n'i ye nin yirikoro in sisan n'i y'a tigɛ a cɛ ma k'a tigɛ a kunnafan na a tilennen ka na n'a ye k'a lajɔ yan a b'i jɔ ka sɔrɔ mɔgɔ bolo t'a la nka n'i y'a jɛngɛ k'a di an kelen kelen fɛn fɛn ma k'an k'a minɛ a bɛ bin n'a ye ka d'a kan a jɛngɛra de o ni ko jɛngɛra fanga min b'a la mɔgɔ si tɛ se k'a lajɔ n'i ye mali jɛngɛlen ye mali jɛngɛra malikaw de bolo mali dun jɛngɛli tɛ dɔ wɛrɛ ye mali ma dɔn mali kɔrɔ ma dɔn mali sinfonyacogo ma dɔn mali sigicogo ma dɔn an m'a dɔn an bɛ mun bila an denw ɲɛ an ye min sɔrɔ kunu mɔgɔw bolo an m'o faamu aa ko bɛn bɛn ye kumaba ye dɛ kuma bɛɛ tɛ se ka fɔ yɔrɔ kelen k'a ban nka n bɛ fɛ ka yɔrɔ min fɔ o de ye k'a fɔ mandenw ye eh, kumaden in kɔrɔ ta magan marakakan de fɛ a den yanfan o ye maninkakan ye maganden n'o kɛra manden ye o nana yɛlɛma ka kɛ mali ye o kɛra mali ye cogo jumɛn na marakaw de b'a fɔ manden ma ko male o kɔrɔ ko magan fitini magan fitini arabuw de y'o sɛbɛn le tɛ olu ka kan na li de b'a la arabu kelen minnu ye ŋana sɛbɛn ni ŋa tɛ olu ka kan na n'u y'a sɛbɛn ko Ghana olu kelen de ye Male olu ma se ka le sɛbɛn olu de y'a sɛbɛn ko Mali ka d'a kan arabukan voyelle saba dɔrɔn de u a ani i o tuma olu y'a kɛ i ye siɲɛ kelen Mali o de b'an bolo bi ko Mali. o tuma n'a fɔra anw ma ko anw de ye magandenw ye magandenya tɛ taa bonya minnu kɔ magandenya tɛ taa kodɔn minnu kɔ o kodɔn de kan ka kɛ an na.

a marala minɛ de kɔrɔ ka bila an ɲɛ a minɛ in man kan ka tiɲɛ an bolo an bɛnbaw ye mirindi cɛci k'a tila a kɔrɔ tɛ ko dɔ ye jɔn ye dɔ ye hɔrɔn ye dɛ mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ yen kumaden ko jɔn u t'a kɔrɔ dɔn jɔn kɔrɔ de ye ko jɔn kɛra mɔgɔ min ka mɔgɔya ma n'o tɛ ma mɔgɔ minnu b'a fɔ ko ma de ɛɛ hɔrɔn k'o de kɔrɔ ko noble ma o de ye anw ka kan na hɔrɔn ye hɔrɔn ye arabukan ye fɛn o fɛn n'i m'a tɔgɔ fɔ cogo sɔrɔ i ka kan na da la k'a fɔ k'i ta tɛ o tuma an kana tariku fɔ an k'a fɔ ko dɔfɔ o de b'a yira k'an ta don an b'a maîtriser an kan'a fɔ ko hɔrɔn an k'a fɔ ko ma ma de y'an ta ye o de b'a yira k'an ta don k'an b'a maîtriser o tuma ma tun ye mɔgɔ sugu jumɛn ye waati surunya kama an tɛna se ka fɛn bɛɛ walawala nka dalateliya la ma de tun ye mɔgɔ ye min ta y'a yɛrɛ ye a bɛ kuma n'a yɛrɛ tɔgɔ ye a bɛ ko kɛ n'a yɛrɛ kan ye ale t'a kɛ ko mɔgɔ wɛrɛ ye n bila a la dɛ a b'a kɛ de ko a ŋaniya bɔra ale yɛrɛ la a y'a kɛ n'a yɛrɛ ŋaniya sanuma ye o de ye ma ye o tuma o ma o sina tun ye mun ye mɔgɔ min tɛ se ka maaya kɛ mɔgɔ min tɛ se ka maaya kɛ o ye mɔgɔ sugu jumɛn ye jɔn kɛra mɔgɔ min ka maaya ma jɔn bɛ kɛ e ka maaya ma cogo di e ka kan ka ko kɛ n'i yɛrɛ tɔgɔ ye ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ n'i ŋaniya sanuma ye mɔgɔ wɛrɛ de bɛ e bila k'a kɛ o la dɔ ye e ka maaya jɛ ni dɔ ye e ka maaya jɛ e kɛra sisan mɔgɔ min ka maaya eh, jɔn kɛra a la ni jɔn kɛra e ka maaya la e ka kan k'a dafa de n'i ka kan k'a dafa o kɔrɔ ko baara de b'i bolo dɛ o de kosɔn a tun bɛ fɔ minnu ma ko jɔn jɔn de kɛra u ka maaya ma ni jɔn kɛra i ka maaya ma o bɛ kɛ sira jumɛnw fɛ jɔn bɛ k'i ka maaya ma ka d'a kan juru b'i la i ma se k'a sara ka d'a kan ni wali juru b'e la e ma se k'a sara e bɛ se k'i yɛrɛ kan fɔ cogo di jama na kuma i bɛ dɛsɛ o bɛɛ la i t'a fɛ jurumatigi k'i ye e bɛ dogo mɔgɔ min na e bɛ se k'i jɔ o ɲɛfɛ ka kuma wa o tɛ se ka kɛ o la ni jɔn kɛra i ka maaya ma n'i sera k'i ka juru sara don min na o jɔnmaya nin bɛ wuli ka bɔ yen i ka maaya bɛ dafa tuguni i bɛ segin maaya kɔnɔ o kosɔn an bɛɛ lajɛlen bɛ an waso ɲɔgɔn na yan an bɛnbaw ye fɛn dɔ dilan bɛn kama n bɛna don o kɔnɔ n'o ye sinankunya ye sinankunya ye fɛn min ye n bɛna dɔɔnin fɔ a la nka yanni n ka s'o ma jɔn kɛra minnu ka maaya ma olu bɛ se ka segin ka don maaya kɔnɔ o kosɔn anw fɛ yan nɔ jɔn si tɛ yan k'a fɔ ko nin de ye jɔn si ye o tɛ yen ne min ye jakite ye jakite dɔw ye jɔnya kɛ waati dɔ kɔnɔ nka u ye jɔnya kɛ cogo di jɔn kɛra u ka maaya la waati min kɔnɔ u ye waati de jɔnya kɛ u ka maaya seginnen u ma u kɛra hɔrɔn ye tuguni mɔgɔ tun bɛ bɔ jɔnya la ka kɛ jamanakuntigi ye jɔn kɛra i ka maaya ma k'a kun kɛ fɛn min ye n'i y'o bɔ i ma i ka maaya bɛ dafa i bɛ segin ka kɛ jamanakuntigi ye o la jɔn si tɛ anw fɛ yan tarawele masadenw de don kulubali masadenw de don eh, jate masadenw de don eh, mayiga masadenw de don anw bɛɛ lajɛlen de o de masadenya de y'an bɛɛ kɛ maale ye o de y'an bɛɛ kɛ masadenw ye o de y'a to masadenya bonya n'a karama bɛɛ lajɛlen dafa de b'an na wala walasa an kana kuma janya an bɛ segin hali bi dɔɔni ka na an bɛnbaw ye an ka miirili tila cogo di sigi kɛra ka jateminɛ de kɛ k'a fɔ ko ko o ko n'an m'a da a sinfoya k'a daminɛ a daminɛ yɔrɔ la ka taa n'a ye ɲɛfɛ dɔɔni dɔɔni tubɛtubɛli la ko a tɛ se ka sen sɔrɔ ka ɲɛ walasa kow dun ka se ka dɔn fo an k'o taasira ɲuman de ta taasira ɲuman ta ye mun ye e bɛnbaw ye fili min kɛ k'i kisi o ma i faw ye sira ɲuman minnu dɔn k'i ta fara olu ta kan o la n'an sera k'o dɔn an bɛ senna teliya an ka sennateliya bɛ sɔrɔ sira min fɛ o ye fo an k'o kɛ du kɔnɔ ko ye o bɛ kɛ du kɔnɔ ko ye cogo di ne ye numu ye i ka numuya i b'a kalanni daminɛ kabi fitini i faw n'i bɛnbaw fɛ olu de bɛ se ka u ka kɛta kɔrɔlen ɲɛf'i ɲɛf'i ɲɛna joona waati jan eh, waati surun kɔnɔ denmisɛnya la walasa e ka senna teliya ka se k'i ta fara u ta kan joona o bɛ cogo kelen min na jeliya bɛ kalan jeli du de kɔnɔ o bɛ cogo kelen min na eh, minnu tun bɛ yiri baara kɛ olu tun b'u ka yiri baara kalan yiri du yiri kalan du de kɔnɔ siyaki n'olu bɛ eh, a tɔgɔ di eh, musow ka masiriw dilan olu ka masiri dilan tun bɛ kalan u ka siyakiya du de kɔnɔ o tuma fɛn bɛɛ lajɛlen k'u kalanyɔrɔ fɔlɔ ye du kɔnɔla de ye mun ye anw fili bi mun ye kɛlɛ caya mun ye fɔɲɔgɔnkɔ caya kalan kɛyɔrɔ fɔlɔ ye du min ye o de cira ɛ n'an bɛ fɛ ka bɛn kɛ bɛn kumaden kɔrɔ min yɛrɛ b'a la o n'an b'a fɔra min ma bi ko paix tubabukan na kelen tɛ kumadenw ka surun

nka kɔrɔɲɔgɔn o ye minnu kɔrɔ ye kelen ye nka o fɔcogo tɛ kelen ye sisan n'i ye bɛn lajɛ bɛn ale kumaden ɛɛ kɔrɔ caman de b'a la mɔgɔ ni mɔgɔ bɛ se ka bɛn kɛlɛ kan an ka bɛn kɛlɛ kan ne ni e an tɛ jɛ an tɛ jɛ diɲɛ tɔ nin na fiyewu ne jɛnn'i kɔ ne fana b'a fɔ n jɛnn'i kɔ an bɛ bɛn o kan an bɛɛ bɛ jɛ ɲɔgɔn kɔ o ye kɛlɛ ye o kɔrɔ ko bɛn bɛ se ka kɛ kɛlɛ kan o tuma an bɛ ka kumaden min labaara ko bɛn bɛn bɛn tɛ an bɛ fɛn min ɲinina ye an bɛ fɛn min ɲinina a bɛ fɔ o de ma ko jɔ jɔ ani jɔn kelen tɛ dɛ jɔn o ye jɔ kɛra min ka maaya ma nka jɔ ye mun ye jɔ ye kɛlɛ ntanya de ye o de kosɔn an bɛnbaw tun b'a fɔ ko jɔ jɔ min wala dɛgɛ min jɔ min ye mun ye sunjata ye faamaya ta don min na faama de ye anperɛri ye mansa ye ruwa ye sunjata bɛ faamaya ta don min na ruwa wɛrɛw de tun bɛ yen mansa wɛrɛw de tun bɛ yen minnu nana a bɛɛ lajɛlen y'i nɔngɔn da k'u ka biɲɛ d'a ma ka jo min wala dɔw b'a fɔ ko ka dɛgɛ min o kɔrɔ de k'a fɔ a ɲɛ na anw ni e tɛ kɛlɛ bilen anw ni e kɛra kelen ye o de kosɔn siya bɛɛ lajɛlen faralen don ɲɔgɔn kan anw fɛ yan siya woloma ko tɛ anw fɛ yan bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka fɛn min kɛlɛ o ye tiɲɛbaliya kalontigɛ namara ani ŋanamuŋanamu nin sira fɛ an b'a dɔn k'a fɔ ko an ka bɛnbaw u tun y'u bolo kɛ fɛn min na o de tun ye jogoya ye jogoya n'o ye disipilini ye jogoya n'o ye karaktɛri ye jogoya n'o ye adamaden yɛrɛ i bɛ se k'i waso ni fɛn min ye diɲɛ nin kɔnɔ yan n'e y'i waso n'i ka nafolo i bɛ taa ka nafolomugu to n'i y'i waso n'i ka dubaw ye i bɛ taa k'i ka dubaw to mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ yen nafolo b'i bolo nka nafolontanw ɲɛbɔlen t'i fɛ fɛn foyi la o de y'an ka maaya ye nafolo caman b'i bolo fɛn caman b'i bolo mɔgɔ si ɲɛbɔlen t'i fɛ nka anw bɛ ɲɛbɔ mɔgɔ fɛ ni mun ye an ka hɔrɔnya kɔnɔ anw bɛ ɲɛbɔ i fɛ n'i jogo de ye an bɛ ɲɛbɔ i fɛ n'i ka adamadenya de ye an bɛnbaw ye nin de dilan ka bila an ɲɛ o adamadenya n'o jogo min filɛ o ye n'olu tun bɛ kalan so kɔnɔ n'an y'an segin k'an bolomada olu ma hali bi an bɛn'a ye k'a fɔ ko an bɛ segin an nɔ kɔrɔ la o la jɔnjɔn de ye kɛlɛntanya ye o kɛlɛntanya kuma in kun sigi kun de y'o ye a sigi kun y'o min filɛ o ye kɛlɛ kun ye fɛn caman de ye o nka an ka a la ɛɛ doso ladosoli de ye ko k'a resume an bɛnbaw bɛ mun fɔ ko mun bɛna ni kɛlɛ ye u ko ko kɛlɛ ko kun saba de b'a la kun belebele saba o kɔrɔ tɛ k'a kun dan y'o ye dɛ kun misɛnninw bɛ yen minnu furakɛra kuma surunya eh, waati surunya kama an tɛna se k'o bɛɛ fɔ u bɛɛ ɲɛfɔ nka eh, ko ko saba de bɛna ni kɛlɛ ye a fɔlɔ ye mun ye jɔyɔrɔ ko aa ne de kan ka se nin jɔyɔrɔ la dɛ ne de kan ka kɛ nin ye dɛ ne de kan ka kɛ nin jɔyɔrɔ ko kɛlɛ mana don dɔrɔn jɔyɔrɔ ɲini mana na dɔrɔn kɛlɛ bɛ don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o jɔyɔrɔ ko kɛlɛ nin de y'a to hali an ka jamana a kuma ka kan ka taa fɔ yɔrɔ minnu na a kuma taara fɔ yen a kuma man ka taa fɔ yɔrɔ minnu na a kuma taara fɔ yen bɛnbaliya y'a to anw ka ɲɛmɔgɔw bɔra yan ka taa an ka kɛlɛ kuma fɔ burukinaw la ka taa kuma fɔ alizeriw la ka taa kuma fɔ yɔrɔ wɛrɛw la ka sɔrɔ mali bɛn kuma kan ka fɔ mali de kɔnɔ jamana wɛrɛ de kan ka na bɛn kuma fɔ anw fɛ yan anw man ka taa bɛn kuma fɔ mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen ka da an ka jamana yɛrɛ tɔgɔ kɔrɔ kan o la an bɛ mun de fɔ nin yɔrɔ la jɔyɔrɔko kɛlɛ o ye fɛn ye an bɛnbaw tun ye minnu ladilan nka u y'a ladilan sira min fɛ o tun y'u tile ko ye o ni anw ka bi tile ko tɛ kelen ye O la n'an y'a fɔ k'an ka segin an ka kɔrɔlen ma a bɛ kɛ dɔw kɔnɔ ko kɔrɔlen dilanna k'a bila cogo min k'an k'a ta ye ten ayi waati dɔ tɛmɛna kɔrɔlen fana tun kan ka taa ɲɛfɛ anw ma se ka taa n'a ye ɲɛfɛ o la an k'a ta a dakɔrɔ a bɛ se ka bɛn an tile ma cogo min an k'a kɛ ten walasa an n'a bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ o sira fɛ i b'a ye k'a fɔ ɛ jɔyɔrɔ min filɛ o ye fɔlɔ la an bɛnbaw y'a tila cogo min na n'i donna n'an ye misiri ta k'o kɛ misali ye dama n'i donna misiri kɔnɔ a bɛ fɔ ko mori bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don o kɔrɔ de ye alimami b'a dɔn k'a fɔ ale jɔyɔrɔ ye min ye alimami falanko b'a jɔyɔrɔ dɔn o yɛrɛ fana ka dankan b'a jɔyɔrɔ dɔn bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don ni kuma dira jeliw ma jeliw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ b'i jɔyɔrɔ dɔn ni kuyate ni jabate ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan sisan a bɛ kɛ cogo min na a bɛ k'an bɛɛ lajɛlen ɲɛna nka bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ b'i jɔyɔrɔ ta o la ko bɛɛ lajɛlen ni a jɔyɔrɔtigi tun don o tun sinfonyalen don ka bɛn an bɛnbaw ka tile ma anw kan k'a sinfonya ka bɛn an yɛrɛ tile ma o ye ko fɔlɔ ye jɔyɔrɔ ko kɛlɛ ko filanan tun ye mun ye fɛnko kɛlɛ fɛnko kɛlɛ tun ye mun ye ɛɛ ne bɛ fɛ ka nin sɔrɔ ne bɛ fɛ ka nin sɔrɔ ni anw saba bɛɛ lajɛlen wala an fɛn fɛn filɛ ɲɛfɛ yan ni an bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ nin ji kelen in na a a laban an bɛ kɛlɛ a nɔfɛ de dɛ ji ye kelen ye mɔgɔ ye duuru ye ko bɛɛ lajɛlen b'o sɔrɔ o tɛ se ka ɲɛnabɔ dɔ de b'a ta ni dɔ b'a ta kɛlɛ bɛ kɛ o la fɛnko kɛlɛ o de tun ye kɛlɛ sababu filanan ye nka an bɛnbaw hakili tun ka bon u y'a sabanan kɛ mun ye u ko ko kɛlɛ kun sabanan ɲɔgɔn ta yebaliya ɲɔgɔn ta yebaliya ye mun ye e hakilina ye min ye o ni ne ta tɛ kelen ye e ka yeta ye min ye o ni ne ta tɛ kelen ye an bɛ ɲɔgɔn faamu cogo di an tɛ ɲɔgɔn faamu dɛ kɛlɛ kun sabanan ye nin de ye o tuma n'an ye kɛlɛ dɔn a bɛ sɔrɔ fɛn minnu fɛ k'olu dɔn kɛlɛ kun ye fɛn min ye k'olu dɔn a ka ca ala fɛ an bɛ se ka kɛlɛ bɛɛ furakɛ ka d'a kan ni jɔyɔrɔ ko de don jɔyɔrɔ kan ka di minnu ma a kan ka tila cogo min na an b'o de ɲɛnabɔ ni fɛnko kɛlɛ de don fɛn kan ka tila cogo min na an b'o de ɲɛnabɔ ni hakilinako yɛrɛ fana don an kan ka sigi de ka hakilina falen falen o nka e tɛ se ka hakilina kɛlɛ i tɛ se k'o furakɛ ni fɛnko ye o de kosɔn hali an ka kɛlɛ kun fɔlɔ minnu furakɛra ka nafolo ta k'a di dɔw ma k'olu k'o bil'u kun ko walasa u k'u makun o de y'a to a ma ɲɛ ko tɛ se ka ɲɛ hakilina kɛlɛ o tɛ se ka ɲɛnabɔ ni nafolo ye nafoloko kɛlɛ tɛ se ka ɲɛnabɔ ni hakilina dɔrɔn ye hakilinako kɛlɛ ani nafoloko kɛlɛ o tɛ se ka ɲɛnabɔ ni jɔyɔrɔko ye hali n'i ye dɔw kɛ minisiri o t'u fa n'i ye dɔw kɛ perezida o t'u fa o tuma ko bɛ ɲɛnabɔ cogo di a tɛ ɲɛnabɔ an kan ka nin ko ninnu faamu k'a dɔn an bɛnbaw y'a sinfonya cogo jumɛn anw kan k'a furakɛ cogo di an b'a ta yɔrɔ jumɛn an b'a bila yɔrɔ jumɛn o la ɛɛ kuma waati min dira an ma waati surunmani don ko kuma tɛ ban hakili de b'a tɔ dafa o tuma an tɛna kuma jan fɔ an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko aw ni nali ko ɲuman aw nana sigi kuma min kunna nin ye kuma nafama de ye kuma min tɛ se ka taa n'an ma ɲɔgɔn lamɛn an dun kan ka ɲɔgɔn lamɛn sira minnu fɛ a bɛɛ lajɛlen ɲɛsɔn dira an ma an bɛnbaw y'a siraw bɔ k'a bila anw de kan k'a tɔ ta sisan ka taa n'a ye o la kuma kundon na n bɛ min fɔ o de ye k'a fɔ mɔgɔ minnu ye nin sigi ka fɔ nin sinfonya u ni ce an b'u barikada aw minnu nana aw ni naliko ɲuman ala ka segin n'aw bɛɛ lajɛlen ɲuman ye n'aw bɛ taa aw ka so anw nana ka na nin kuma in kɛ ka d'a kan an bɛ kuma in nafa dɔn an tɛ kumakɛla ye kuma dira a tigiw ma an bɛ hakɛto ɲini k'u fɛ nka kuma in nafa kama a kun tɛ se ka tɛmɛ an kan fo an ka na k'an da don yɔrɔnin damadɔ la an bɛɛ lajɛlen ka se k'o faamu ɲɔgɔn fɛ min b'a to jamana bɛ se ka yiriwa o tuma ne bɛ bɔ kuma la yan hakɛto b'a kan salala mahamadu